an badenw ani ɲantuma bi ye sinindon ye kolenkolen tile seegin san waa fila ani tan ni wolonfila an nalen don bi walasa an ka dɔɔnin fɔ an ka kɔlɔsitaw kan aw ɲɛ b'a la k'a fɔ san ba fila ni tan wolonfila banna ka ban nka hali bi jɔrɔmakow bɛ yen jɔrɔw bɛ yen hamiw bɛ yen wa kamiw yɛrɛ fana bɛ yen badenw an bɛ min fɔ kɔrɔlen o tɛ dɔwɛrɛ faso tɛ jɔ fiyewu fo baara fo tiɲɛ ni tilennenya fo ɲɛtaa o sira kelen de kan an bɛna dɔɔnin fɔ min kan bi o ye an ye kunnafoni minnu ye bɔlɔlɔ kan bɔlɔlɔ de ye internet ye k'a fɔ ko an ka jamana ɲɛmɔgɔ wala jamana kantigi k'a ye befɛrɛ kɛmɛ ani bi duuru de labila an karamɔgɔ ye n'o ye serifu usumani madani hayidara ye badenw befɛrɛ nin dili serif hayidara ma anw t'o jate ko kolon ye serif hayidara ni fɛn ka kan min ni o tɛ kelen ye nka an bɛ kanbɛn de kɔnɔ kanbɛn de ye repibuliki ye kanbɛn dun taalan ye sariya de ye sariya labatobaga fɔlɔ kan ka kɛ a ɲɛmɔgɔ de ye mɔgɔ min sigilen don sariya kunna n'i dun y'a jateminɛ mali kitikandaw n'an b'a fɔ o ma ko majisitiraw olu ka ɲɛmɔgɔ fɔlɔ min bɛ jamana kɔnɔ o de ye kantigi ye o kɔfɛ n'i ye jateminɛ kɛ mali nantigiw fanga min b'olu la nantigi fanga n'o ye force armée o mɔgɔ fɔlɔ min bɛ jamana kɔnɔ o ye jamana kantigi ye o fana kɔfɛ sariya boloma min bɛ jamana kɔnɔ sariya n'an b'a fɔ o ma ko kurundu o de y'an ka kan ye kurundu kurundu n'o ye laluwa ye o boloma min bɛ jamana kɔnɔ boloma de ye garanti ye o de ye jamana kantigi fana ye o la ni jamana kantigi ma ɲa k'a bɛ ko kɛ a kan ka kɛ kurundu kɔnɔ ka kɛ sariya kɔnɔ o de b'a to ɲamada bɛ se ka kɛ ale ma a ka baara sanumanw na walasa jamana yɛrɛ den bɛɛ lajɛlen bɛ se ka kɛ baara sanuman kɛbaga ye jamana ka se ka taa ɲɛfɛ badenw minnu b'a miiri k'a fɔ ko an bɛ nin fɔ la k'a sabu kɛ ko befɛrɛ min dira karamɔgɔ hayidara ma k'o ma diya an ye o tɛ dɛ nin ka dɔgɔ a la yɛrɛ sabu an b'a dɔn jamanaden don wa jamanaden kelen kelen bɛɛ ni nin ɲɔgɔnna ka kan n'u kɛra sɛbɛnnamɔgɔ ye k'a fɔ ko eh, jaterɔsigi b'u bolo jaterɔsigi de ye projet ye jaterɔsigi b'u bolo jaterɔsigi min bɛ se ka fɛn ɲɛ jamana ye ka jamana bila ka taa a taa ɲɛ sira kan befɛrɛ kan ka di olu bɛɛ lajɛlen ma k'a labila u ye u ka se ka faso baara olu kɛ nka ko bɛɛ lajɛlen kan ka kɛ sariya de kɔnɔ a kan ka kɛ kurundu de kɔnɔ ani a taama taama cogo de bɛ yen badenw an ye min ye k'a fɔ ko o kɛra o bɔlen don baramajanba de fɛ baramajanba de ye kanpaɲi ye ka taa i sigi ka jama ye dɔrɔn jama yeli k'i ja wuli i ka wuli ka fɛn dɔ labila walasa jama bɛ se ka k'i kanubaga ye cogo min an y'o de lakɔlɔsi o la anw bɛ min fɔ an b'a ɲɛsin mɔgɔ fila ma a fɔlɔ ye min an bɛ kuma an karamɔgɔ serif usumani madan hayidara fɛ k'a fɔ ko befɛrɛ kɛmɛ ni bi duuru min dira a ma nin n'an b'a fɔ o ma ko hɛktari kɛmɛ ni bi duuru a kana befɛrɛ kɛmɛ ni bi duuru nin minɛ ka d'a kan anw b'a dɔn ale tɛ se ka dɛsɛ befɛrɛ kɛmɛ ni bi duuru la a yɛrɛ ye mali kɔnɔ o ye kelen ye ka d'a kan yɛrɛ fana mɔgɔ minnu b'ale kɔ olu karilen don ka fɛn d'a ma min ka bon ni befɛrɛ kɛmɛ ni bi duuru ye ka d'a kan tuguni ale de ko ko diinɛmɔgɔw k'u sen bɔ bɛrɛbɛrɛli la bɛrɛbɛrɛli de ye politiki ye ko diinɛmɔgɔw k'u sen bɔ bɛrɛbɛrɛli la ko ka bɛrɛbɛrɛli to a tigiw bolo o tuma nin man ka kɛ fɛn ye fɛn minnu bɛ ɲagami ɲɔgɔn na an dun b'a dɔn k'a fɔ nin dicogo ani min ka sɔrɔ o de ye baramajanba ye n'o ye kanpaɲi ye o tuma an b'a ɲini an karamɔgɔ fɛ a kana nin minɛ a k'o kɛ tiɲɛ kanu kosɔn a k'o kɛ sariya bonya kosɔn a k'o kɛ jamana yɛrɛ kanu kosɔn walasa nin ɲɔgɔnna wɛrɛ kana na kɛ mɔgɔ wɛrɛ fɛ don dɔ la k'i bolomada kɛ ko hayidara yɛrɛ ye a minɛ don dɔ la an bɛɛ lajɛlen kan ka kɛ sirabɔbaga de ye ɲɛ kan ka ma da an kelen kelen bɛɛ lajɛlen ma an ka kɛwale bɛɛ lajɛlen na n'an ka fɔta o tuma an b'o de ɲini an karamɔgɔ fɛ filanan an b'o ɲɛsin an ka jamana kantigi ma n'o ye perezidan ye eh, ne ɲɛna eh, kantigi ibrahim bubakari keyita jamanadenw y'u boloma da e ma ko caman de la dannaya belebele de kɛra wa n ma da a la fana k'a fɔ k'i ɲɔgɔnna kantigi nana fɔlɔ jamanaden bɛɛ lajɛlen jɛra ka to min kɔfɛ ka kɛ min fɛ ka jama sɔrɔ i ko e o ɲɔgɔn ma kɛ nka n'i y'i ka jamabadenw bɛɛ lajɛlen kɛtɔla ye ka jigilamisɛnya bi ka bɛɛ lajɛlen dakɔrɔ kuma cayalen ye bi i ka da la k'a fɔ ko i yɛrɛ sɔn belebele b'o la jamana o jamana n'a ɲɛmɔgɔw ma ɲɛ jamana o kɔmɔgɔw tɛ se ka ɲɛ jamana o jamana dun n'a ɲɛmɔgɔ n'a kɔmɔgɔw jɛra ka tiɲɛ o jamana tɛ se ka taa ɲɛfɛ a tɛ se ka kɛ foyi ye o tuma an bɛ min f'i ɲɛna i bilala ci minnu na fɔlɔ n'olu y'i ka jebiyaliw ye i ka responsabilité i ɲɛsin olu ma fɔlɔ i ka fɛnw to yen minnu t'i ka jebiyali ye o kɔrɔ ye mun ye i ye befɛrɛ kɛmɛ ni bi duuru min di hayidara ma nin ye o ɲininen t'i fɛ sariya sen foyi la mɔgɔ fana foyi m'a jigi da i kan k'a fɔ k'i k'o kɛ bi nka jamanaden jigi dalen don i ka ko minnu na n'u ye kala ta i ye o kama o kow ka ca dɛ minnu ma bɔ a sira fɛ ne hakili la o fɔlɔfɔlɔ dɔ ye min ye jamana ka kelenya o ma se ka sabati fɔlɔ jamana ka konturunya n'an b'a fɔ o ma ko intégrité territoriale jamana dugukolo ka konturunya n'o ye intégrité territoriale ye o ma se ka sabati fɔlɔ i fanga ban i k'i seko k'o la yanni i ka waati tɔni banni cɛ hali n'an b'a dɔn k'a fɔ a ka gɛlɛn filanan ye min ye lakana jamana kɔnɔ jamanaden y'a jigi da i kan k'o k'i ka jebiyali ye i tara o de kama kala tar'i ye o de kama lakana ma se ka sabati jamana kɔnɔ jamana kɔrɔnfɛla yɛrɛ o kuma tɛ fɔ tugun yɛrɛ jamana cɛmancɛ a tanban n'an b'a fɔ o ma ko centre mɔgɔ yɛrɛ tɛ se ka foyi de kɛ centre la tuguni foyi tɛ se lamaga foyi tɛ se ka kɛ wa hali an ka worodugu yanfan kuma tɛ an ka tilebi yanfan ma mɔgɔw b'a la ka faga yen nɔ fana lakana ntanya sababu la o tuma i ka jebiyali i ɲɛsin o ma i k'o kɛ ne ɲɛna i bɛ tɔgɔ min sɔrɔ o la n'i bɛ bonya min sɔrɔ o la ani i bɛ se ka dannaya lakurakuraya o sira fɛ cogo min na n ma da la n'i bɛ se k'o kɛ befɛrɛ kɛmɛ ni bi duuru dili la an karamɔgɔ hayidara ma n bɛ kuma laban min fana f'i ye ka fara a kan jamana kantigi i ka da la k'a fɔ a kɛra jigiyarɔ foya de ye jamanadenw bolo k'a ye k'a fɔ ko dɛmɛ min bɛɛ kɛra e ye bɛɛ lajɛlen jɛli ka kala ta e ye kalata la min ɲɔgɔnna ma deli ka kɛ jamana nin kɔnɔ ka tila ka tugu i kɔfɛ k'i lamɛn an ma kan ɲanama mɛn i da min b'a yira an na k'a fɔ ko jamana nin hami b'i la bi bi in na bɛɛ lajɛlen kɔni dalen b'a la k'a fɔ jamana ka di i ye nka jamana ka di n ye ani n bɛ se k'a lataa ɲɛ kelen tɛ dɛ jamana nin ka di mɔgɔ caman de ye nka u bɛɛ lajɛlen n'u seko danyɔrɔ don anw ye min ye e ka ko la o de ye k'a fɔ i ser'i seko damayira la mɔgɔ ma jigi i la dɛ i y'i se de kɛ i ser'i seko damayira la o tuma an bɛ min ɲini i fɛ sisan o ye i jija dannaya tɔni minw bɛ yen i ka olu bɔ a sira fɛ yanni i taa waati cɛ o dannaya tɔ ye jumɛn ye i komi i ka sata waati sera a laban ma sata de ye mandat ye i ka sata sera a laban waati ma an dun jigi b'a kan o ye sariya yɛrɛ fana ka laɲini ye k'a fɔ ko e ka sata laban na ko kalata wɛrɛ de kan ka kɛ kalata o dun tɛ se ka kɛ sinfonyali kɔ n'o ye organisation ye o tɛ se ka kɛ labɛnw kɔ n'o ye préparatif ye ou bien préparation ye an ɲɛ tɛ labɛn foyi la sen kan fɔlɔ an ɲɛ tɛ sinfonyaliba foyi la sen kan fɔlɔ min b'a yira an na k'a fɔ ko kalata bɛna na kɛ a waati la k'a kɛ ka ɲɛ dannaya kɔnɔ ani bonya kɔnɔ ani jigimafa kɔnɔ o tuma i ɲɛsin o baaraw ma yanni i ka t'i ɲɛsin ko wɛrɛw ma minnu t'i ka jebiyali kɔnɔ minnu tɛna a to jamanaden ka dannaya bɛ kurakuraya i kan i bilala min na dɛ o kɛ ten dɔrɔn i ka dan ye an ma dɔ wɛrɛ foyi ɲini i fɛ dan ye dɔrɔn o de tun ye e fana niyɔrɔ kuma ye o kɔfɛ n bɛ kuma min fɔ jamana denmisɛnw ye an bɛ deli k'o fɔ farafinna yɛrɛ a fanba bɛɛ lajɛlen ye denmisɛn ye bi denmisɛnw an ka hakili sɔrɔ anw de kan ka fara ɲɔgɔn kan denmisɛn bɛɛ lajɛlen an kan ka fara ɲɔgɔn kan bi ka jamana nin kisi bɛɛ lajɛlen ka ko ye tilekɛ de a bɛ fɔ o de ma ko diɲɛ yɛrɛ ye jamanakɛ ye jamanakɛ dun tɛ dɔwɛrɛ ye tilekɛ kɔ cɛkɔrɔba ninnu y'u seko kɛ olu tun b'u matigiw dɔn k'o ye tubabuw de ye olu de delila ka jɔnya y'u ɲɛ la olu tun b'a fɔ tubabuw ma de ko ɔhɔn sɔnna ɔhɔn sɔnna nka anw tile tɛ o tile ye olu tun ɲɛna ko tubabu ye ala dɔgɔmani de ye anw tile tɛ o tile ye olu tun ɲɛna ko tubabu bɛ se k'i to a bara ka olu ye u ka ko bɛɛ lajɛlen na anw tile tɛ o tile ye olu tun ɲɛna ko ni tubabu ma dɛmɛ i kan i ka ko o ko la k'o tɛ ɲɛ sɔrɔ anw tile tɛ o tile ye anw tile nin ye tile jumɛn ye bɛɛ ka wuli k'i jɔ i yɛrɛ bɛɛ ka hakili labaara bɛɛ ka kalan bɛɛ ka ko dɔn o de bɛ se k'a to jamanaw bɛ taa ɲɛfɛ an y'o ye yɔrɔ caman na an yɛrɛ fana tigɛra a kan k'a fɔ ko n'an y'an bolo di ɲɔgɔn ma anw ka jamana nin a bɛ dingɛ min kɔnɔ nin an bɛ se k'a bɔ a kɔnɔ ka d'a kan n'i y'a mɛn ko baarabaliya a bɛ jɔn kan denmisɛnw don n'i y'a mɛn ko kalanbaliya a bɛ jɔn kan denmisɛnw don n'i y'a mɛn ko basigibaliya a bɛ jɔn kan denmisɛnw don n'i y'a mɛn ko lakana eh, sabatibaliya a bɛ ka juguya jɔnw ma denmisɛnw don n'i y'a mɛn ko binkannikɛlaw jɔnw de b'a la denmisɛnw don n'i y'a mɛn ko baramaboli ni dɔw ko a ma ko eh, eh, a tɔgɔ di réfugiéya walima an b'a fɔ min ma ko fundi dɔw fana b'a fɔ ko réfugiéya fundi o baramaboli o ɲanimaboli o nin bɛɛ lajɛlen bɛ denmisɛnninw de kan bi olu de bɛ ka cɛ ka bɔ anw ka jamana kɔnɔ ka taa a ɲɛfɛ ka sabu kɛ nata dɔgɔya jamana kɔnɔ jamana ka sini yebaliya ani u yɛrɛ ka sini yebaliya jamana yɛrɛ fana sini kɔnɔ o tuma a waati sera an ka fara k'an boloma da cɛkɔrɔba ninnu ma kuma tɛ u ka ala dɔgɔmaniw ma n'o ye tubabuw ye a waati sera an k'an miiri sisan k'a fɔ n'anw yɛrɛ y'an bolo di ɲɔgɔn ma k'a fɔ k'an bɛ fɛ ka mɔgɔ min sigi an kunna o de bɛ se ka sigi ka d'a kan anw de ka jama ka ca anw de ye jama fanba ye a waati sera anw ka se ka bɛn cɛkɔrɔbaw dɛsɛra ka bɛn min sabati jamana kɔnɔ anw ka se k'o bɛn sabati anw tɛ tɔɲɔ fɛ an ko ko bɛɛ lajɛlen hakɛ ka d'i ma an ko ko jamana fana ka jɔ tiɲɛ kan ani baara o tuma ni jamana tɛ ɲɛ k'a bɛ jɔ tiɲɛ kan ani tilennenya ni baara fo anw k'an bolo di ɲɔgɔn ma anw k'a dɔn k'a fɔ ko danfara bɔ tɛ an ni ɲɔgɔn cɛ i bɔyɔrɔ kɛra kɔrɔnfɛla ye a kɛra tilebinfɛla ye o tɛ bɛɛ lajɛlen jɔyɔrɔ kan ka d'i ma ka bɛn i hakili bɛrɛya ma jamana ka ɲɛtaga sini baara la o tuma an bɛ min fɛ o de ye denmisɛnnin bɛɛ lajɛlen k'i bolo di ɲɔgɔn ma an k'an sigi k'an miiri bi bi n'an bɛ yɔrɔ min na tasi waati sera an ɲɛ bɛ mun de sigilen na sen kan n'o b'a yira an na k'a fɔ ko kalata bɛna na kɛ san waa fila ni tan ni seegin na ko an bɛ se k'an hakili sigi n'o ye ni jamana nin ferekera a ferekera anw de ma dɛ ni labɛn dun tɛ yen nɔ k'a fɔ ko kalata bɛna se ka kɛ a waati la san waa fila ani tan ni seegin na o kɔrɔ de an delila ka tɛmɛ nin ɲɔgɔnna kan sabu an y'a ye ATT ka waati laban na k'a fɔ ko labɛnw tun ma kɛ walasa kalata ka se ka kɛ a waati kɔnɔ o laban nana kɛ min an bɛɛ lajɛlen bɔr'o kalama hali bi an b'o tɔ kɔlɔlɔ kɔnɔ an man kan k'an sigi k'a lajɛ tuguni k'o ɲɔgɔnna wɛrɛ k'an sɔrɔ sabu ɲɛ eh, kala turula ɲɛ la yan kunu o bɛ faamu nka kala bɛ to ka turu ne ɲɛ la yan yɔrɔ la a i yɛrɛ sen b'o la dɛ an kana sɔn bilen kala kelen ka turu an ɲɛ la yɔrɔ kelen na siɲɛ caman an ɲɛ b'a la k'a fɔ ko kalata labɛn minnu baara kan ka kɛ a tɛ ka kɛ wa ou bien a bɛ ka kɛ wa n'an y'o dɔn o tuma an kan ka mun de kɛ fanfara fɔlɔ n'an b'a fɔ o ma ko plan a ani fanfara filanan n'o ye plan b ani fanfara sabanan n'o ye plan c o de kan ka k'an bolo an ka fanfara fɔlɔ ye mun ye fanfara fɔlɔ ye min ye o de ye k'a fɔ ni kalata kɛra a waati la an k'an jija cogo bɛɛ lajɛlen na denmisɛnninw ka fanga sɔrɔ kunnasigi nata kɔnɔ n'o ye gouvernement nata ye denmisɛnnin ninnu de ye yɛlɛma kɛbagaw ye u tile ko olu de bɛ se k'o ko latɛmɛ ka tɛmɛ mɔgɔkɔrɔbaw kan anw de bɛ se k'an tile ko koɲɛw ɲɛnabɔ ka tɛmɛ mɔgɔkɔrɔbaw kan mɔgɔ minnu y'u tile kɛ tubabu jɔnya la hali bi olu ɲɛna ko kow bɛ o waati kelen na olu ni minnu hakili lafiyalen don ka ban u hakili bɔra jɔnya kɔnɔ olu baara kɛcogo tɛ kelen ye o tuma an k'an jija cogo bɛɛ lajɛlen na anw ka se ka fanga sɔrɔ k'a labaara min b'a to jamana bɛ se ka taa ɲɛfɛ o ye fanfara fɔlɔ ye denmisɛnninw ka fanga ta denmisɛnninw ka jamana bɔ nɔgɔ la i n'a fɔ cɛkɔrɔbaw y'a yira cogo min na k'a fɔ k'u dɛsɛra anw k'a yir'u la k'a fɔ k'an bɛ se o ye fanfara fɔlɔ ye fanfara filanan an k'an miiri daminɛ kabi sisan ni kalata mana na kɛ a waati la o tuma an kan ka mun de kɛ walasa n'a tɛ ɲɛ ko kalata tɛ kɛ a waati la hali bi denmisɛnninw bɛ se ka fanga sɔrɔ cogo min na walasa ka jamana sigi basigi kɔnɔ ka se ka jamana ɲɛtaga baaraw k'olu boloda jamana nin ka se ka bɔ nɔgɔ la an k'a fɔ ten sa ko tare o ye fanfara filanan ye fanfara sabanan ɔhɔn kalata sera ka kɛ nka kalata min nana sigi sen kan min sinfonyara an bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ ko a kɛcogo tɛna ɲɛ a tɛna na bɛn sariya ma a tɛna na kɛ tilennenya kan o tuma an kan ka mun de kɛ walasa ka tiɲɛli min bɛna kɛ kalata kolonw kɔnɔ ka se k'o madɔgɔya ani ka kalata kolon k'o yɛlɛma k'o kɛ an sago ye o ye fanfara sabanan ye n b'a ɲini an bɛɛ lajɛlen fɛ an k'an hakili jagabɔ nin fɛn ninnu kan n tɛna na kuma wɛrɛ tugu nin na ɛɛ walasa an ka jajuru kana janya n'o ye video ye an bɛ kuma nin ɲɔngiri yan nka an bɛ min fɔ an bɛ segin a kan foyi tɛ jamana nin bɔ a ka dingɛ nin kɔnɔ fo baara fo tiɲɛ ni tilennenya fo ɲɛta